Mali Mali Bamada
a n'a lamini n'a bolomadugu mali kɔnɔ mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn an segira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ journaliste Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na nɛgɛ kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye ko amɛdi jakite n'a ye wuli ka jɔ kɛ a taamasiyɛnw jira an na journaliste Seydou k'a dɔn sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ min ye kunnafoni ye an b'an jɔ a la ka daba tunkara bɛɛ b'i ba bolo n'a digira maa min na i ta de man ɲi n'o tɛ hali sini bɛɛ b'i ba bolo awɔ bɛɛ b'i ba bolo piya ne de ko bɛɛ b'i ba bolo a wara dama don wa bɛɛ b'i ba bolo dɛ i bolo don o tɛ nkalon ye journaliste Seydou mm. n'i b'a fɛ ka segi fa joona jiriden la a kɛ jiriden kunbaba ye journaliste Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako o bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ ye ko umaru angoyiba baru kolondigi ko a ko tile fila in na an bɛ ɲini ka dɔgɔkun fila bɔ mm. journaliste Seydou k'a dɔn banbaanci kɔni a sɛmɛ n'a bu n'a a joli o saradara dugaw sɛbɛkɔrɔ fara Seydou k'a dɔn kunnafoni i k'a dɔn a sɔrɔla ayiwa armée ka kunnafoni di so olu ye kunnafoni di kɛ journaliste Seydou k'a dɔn surtout ko dugu tɛ jɛ ni kɛrɛnkɛdaw ma suwa min ye banbaanci cɛ bi wɔɔrɔ cɛ bi duuru ni wɔɔrɔ ye journaliste Seydou k'a dɔn u y'o de da joli kɛnɛ na journaliste Seydou k'a dɔn min minɛna n'o y'u dɛmɛbaw ye minnu dogolen don k'u ɲɛnamaminɛ dan dɔw la ayi sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra baara belebeleba de ye baara min n'a ma kɛ yɔrɔ kelen u y'a cunju faw fɛ hmm. sabula hmm. armée donnen don min na journaliste Seydou k'a dɔn o de ka kɛnɛ o de ka teli o de ye ka kunnafoni ani ka sɛnsɛnni kɛ journaliste Seydou k'a dɔn banbaanciw sɔn bɛɛ u bɛ nin yɔrɔ in na walima u tɛ nin yɔrɔ in na hmm, ɔ i y'a dɔn kabini ko in kɔni daminɛna ni digi kɛr'u la a bɛ ɲini ka waati bɔ u donnen bɛ ko kura min na o de ka mugujugu siri maaw la k'olu ɲɔni ni ka t'u fili jama cɛla olu b'i yɛrɛ kɛ oh. waasa olu ka se ka maa caman fa journaliste Seydou mhm. k'a dɔn mm. min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi armée ka wuli ka jɔ fanga bonyana mhm. a ko min ye kucala mara ye mm. buguni sikaso journaliste Seydou k'a dɔn u nana wuli ka jɔ boloda ka ah. saaloli kɛ ka furanni kɛ o furanni senfɛ journaliste mm. Seydou k'a dɔn a taara bɛɛ tɛyi u ye kunnafoni minnu sɔrɔ baara kɛra ka da o kan wa a taara ko yɛrɛ de gaki journaliste Seydou k'a dɔn sabula banbaanci i b'a dɔn dimi donnen d'u la u kun nana wulikajɔ dɔ kɛ jamana ka yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ molobala jɔn sedu k'a dɔn ka taa jeni kɛ u taara jamana ka yɔrɔ dɔw jeni o senfɛ a jamana ka baarakɛla dɔw bɛ yen duanyakɛ dɔ u ni tora a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔn sedu k'a dɔn bugu min ye bugula ye bugula min ye sikaso sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɛ b'u da k'a ma bɛn sabula wulikajɔ nana boloda min ye awɔ tile tilela tilela tilela ɔwɔ o kapu kapu jɔn sedu k'a dɔn u k'u sera yen fana ma u ye yen jeni a ko armée nana wulikajɔ boloda maa minnu ye nin ko in kɛ k'u dɔdɔli dɔ hmm. k'u dɔdɔli dɔ hmm. jɔn sedu k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ hmm. min ye nara ye ka taa fo k'i ɲininka kulukɔrɔ mara la jɔn sedu k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen salo min ye dalabugu ye ani ayiwa kamisara kamisara bɔrɔn bɔrɔn madina sakɔ la hawula wala kuwata ila bilazim ɛ danfa jariso yanfan ninnu fɛ yen ee ee u gɛrɛla an na dɛ ɛɛ u gɛrɛla a la wa han u bi danfa yɛrɛ de jɔnji sedu Ɔhɔ.
u ka marifa girinmanba ninnu Ɔhɔ. n'i y'a mankan mɛn n'u ko ko low Low. f'i nuguden bi yɛrɛyɛrɛ Tok. armée y'u bɛlɛn Bɛlɛn. kungokolonba dɔ bɛ yen Ɔhɔ. o kungokolon u k'a ma ko awa turungale Turungale. jɔnji sedu k'a dɔn kulu dɔw fana bɛ yen Ɔhɔ. tola kulu Tola kulu. sɛbɛnnikɛla ko ayiwa armée y'u dɔdɔlen ma Ɔhɔ. cɛ tan ani wɔɔrɔ bamanji la ka sin k'olu ɲɛnama minɛ ten ngami journaliste sedu o minɛ n'aw fara k'u ɲɛnama minɛ
cɛ tan ni wɔɔrɔ journaliste sedu mhm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a k'o fana k'i bɔ a la u minɛna minɛcogo min na journaliste sedu k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw u ni fililen don a k'o k'i bɔ a la journaliste mhm. sedu k'a dɔn armée nana wulikajɔ boloda tuguni wulikajɔ min kɛra sababu ye u ka motow ani marifa jugu minnu b'u bolo Jɔn sedu ka taa se k'i ɲininka a bɔ mugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ n'a bɛ kɛ baw mm. jɔn sedu k'a dɔn mm. u ye nin bɛɛ lajɛlen dalasa ah. yɔrɔ bɛɛ marifajuguba minnu b'u bolo ka tila k'u minɛ a marifaw ma tiɲɛ i k'a dɔn a kisɛ yɛrɛ ma tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ŋunuŋunu ani hakilinaw y'a jira armée bɛ nin fɛn o fɛn kɛ mm. jɔn sedu bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ hadamadenya bonya mm-hmm. ani jola eh, sariyatigilamaw u b'olu ka gasi min sigi droit de l'homme Sedu k'a dɔn a bi kana kɛ maa si kan fɛn o fɛn kɔni n'o ye ko sɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'a la kunnafoni jɛlen don n'o y'i bɔ yen yɔrɔ minnu n'u k'a ma ko daki daki sedu k'a dɔn daki fanfɛlaw daki o ye pick-up pick-up ani bamaji cɛ seegin sedu k'a dɔn y'olu ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko neutraliser ban dɛ i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ka furanni kɛ k'a jɛ jɔni sedu i k'a dɔn mana don diɲɛ yɔrɔ wo yɔrɔ min ye pankuru ye mhm. n'o ye avion ye n'a ko lɔw jɔni sedu i k'a dɔn awirilikalo tile mugan ni naani o nana wulikajɔ kɛ yɔrɔ minnu bɛ i n'a fɔ ɲangaso ɲaso ɲaso ɲaso sebe ani ɲaso sebe ɲaso sebe ani soso be ayiwa o bɛ togoro soso be togoro soso be togoro filadugu don ninnu bɛ mondoro yanfan in de fɛ ka taa boni secteur la nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla kunnafoni jɔnjɔnw de senfɛ jɔni sedu sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ ni a jateminɛ bolo kan u tun kɛlen bɛ ka énergie du mali ka citerne k'o dɔ suɲɛ u y'o wɔgɔbɛ ka b'u tɛgɛ lamini sedu ka citerne u y'o su O minɛna bankas banjagara jɔni sedu i k'a dɔn fanfɛlaw la min ye duwanza ye u b'u sɔn hali bi ka taa u nɔfɛ jɔni sedu i k'a dɔn u mana don mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ sɔrɔdasiw t'u to yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min o don koyi siraba kelen min bɛ bɔ mondoro ka taa boni jɔni sedu i b'a ye k'a fɔ u tun kɛlen bɛ ka gɛlɛnkɛ da sɔrɔdasiw ye a ma ja dɛ sedu i k'a dɔn ala de farala an kan sɔrɔdasi fila de ni tora a la nka min ye ayiwa banbaanci ye maa mugan ni fila u y'o da joli kɛnɛ na jɔni sedu i k'a dɔn ka cɛ tan ni naani ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla k'u ma dan o ma koyi mobili dɔ tun b'u bolo marifajugu b'o sanfɛ u y'o mobili bɔsi u la jɔni sedu ka wulikajɔ boloda munition n'o ye kisɛ caman de tun b'u bolo sɔrɔdasi y'o minɛ L'armée. Jɔni Sedu i k'a dɔn awɔ mitraillette wɛrɛ tun bɛ yen, ɔhɔ, u y'o minɛ, l'armée, min ye arajo ye, arajo, ka taa se taliki walikiw ma, e Ala, ani telefɔni, nin caman de tun b'u bolo armée nin bɛɛ lajɛlen, k'an gɛn sa, e Ala n'i ye ne kɛ nin kɛnɛ kan sa, ɲɛ, e sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée Jɔni Sedu i k'a dɔn o fanfɛlaw la u ye cɛ tan ɲɛnama minɛ u dɛmɛbaaw u n'u ka marifajuguw an'u ka dantɛmɛwalew jɔni sedu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ sɔrɔdasi ye walima kunnafonidila mhm. sabula u bɛ don an kan ka bɔ an kan i b'u dɔn i b'u taatɔ ye i b'u mhm. natɔ ye mhm. i somaa bɛ sɔrɔ a la n'i bɛɛni den t'a la i bɛnkɛ b'a la walima i fancinin b'a la jɔni sedu n'i m'a ko fɔ ni bɔ kɛra a kalama don min i yɛrɛ bɛ fara u kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de bamakɔ kɔnɔ bamakɔ wula Dabato kana ne min tɛgɛ don ni bɔ sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon ɲɛdankura n'o ye mahamani ture nin y'a ka sɛbɛn ye mahamani ture ko a kari n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna ko ka to la ko an ka taa jɛne jɛne fɛn min ye kulekan ye a cayalen bɛ fɛn min ye wulikajɔ ye banbaanciw olu seginnen bɛ jɛnɛ dugu minnu bɛ yen fɛn min ye buguda buguda kun fo ka don jɛnɛ dugu kɔnɔ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ in na banbaanciw ye munumunu saalo dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko munumunu saalo in kɔni kɛra sababu ye a kɛra ala farankan de ye sabu la fɛn min ye jɛnɛ ye musomisɛnninw ani fɛn min ye npogotigiw ye dɔw ye bawalaw ye muso bi saba ni fila terroristes kun y'o de minɛ k'u bɛ taa n'u ye kakalaw tɛ yan kakala fa de b'u la n m'u ɲɔgɔn ye aw ko k'aw bɛ ala ko la kakalaw bɛ muso ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. fɛn min ye muso caman ye olu kɔni kun taara nin ko in na ni ka taa n'u ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko minnu porokotora mm. olu de ye kulekan bɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen mm-hmm. fɛn min ye jɛnɛ n'a lamini donsow ye mm. olu ye wulikajɔ daminɛ ka kungo mɔmɔ ka kungo mɔmɔ fɛn min ye maa ninnu ye u karila ɲɔgɔn na karaw mm, mm. u karilen ɲɔgɔn na mm. mugukan caruna fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma fɛn min ye banbaanci ninnu ye kakalakɔrɔ ninnu ninnu dan ye muso ko ye koyi u sina ka muso ninnu bila ten ka boli poyi n ko muso ko bɛ terroriste la e muso ko ah. muso ko b'u la i y'a ye ala ko t'u ta ye o Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye muso ninnu u bɛ t'u minɛ u bɛ t'u kɛ jɔn ye i bɛ binkanni min dɔn kakala yɛrɛ u bɛ taa ka taa bin muso ninnu de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gawo ani tɔnbɔkutu u delila ka nin ɲɔgɔnna caman kɛ fɛn min ye musow ye n'u y'u minɛ muso gurupu wala ekɔliden gurupu n'u y'u minɛ u bɛ taa ka taa f'u ye tile kelen e furu sirila o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye woro ye ani waa fila u b'o d'i ma i sɔn i ma sɔn a la u b'a fili ka ye ka taa i furu sirila u ni bisi ni furu sirila ah. u bɛ perese su ka ko ni su kora kakalakɔrɔ ninnu ah. u n'u ka jogojuguya bɛna i da la a ka d'i ye a man d'i ye diyagoya don ɛ eh, ala sɛbɛnnikɛla ko ni dugu jɛra a taatɔ b'a f'i ye ko wa i furu sara han eh? awɔ dɔ wɛrɛ bɛ na ni woro ye n y'i furu siri don o don e bɛ furu siri kura ye furu bɛ sa o dugusɛjɛ ɛ ala ala bɛ se ka ninnu dɔn cogo di sa nin tɛ binkanni ye binkanni dan don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso bi saba ni fila min n'u y'o minɛ o de tun b'u kɔnɔ sabula dugu min bɛ yen n'o ye fɛnma ye n'o bɛ jɛnɛ sɛrikili kɔnɔna na muso ninnu kɔni kun faralen bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ taa kɔmɔ la ɲɔgɔn fɛ sabula muso ninnu bɛ sɔrɔ kɛ ba mɔ ani kɔmɔ de la u bɛ jɛgɛ min sɔrɔ la u bɛn'o feere u bɛn'o kɛ k'u mago ɲɛ dɔw bɛn'a k'u ka najɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko musow kɔni tora kɔ dankan na an tilara mɔni la jɛgɛ sɔrɔla an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu an ka taa u sina ka na i kɛ musow kan sɛbɛnnikɛla ko kulekan cara minnu kɔni sen ka di olu ye dan kɛ sabula muso dɔw bɛ olu sen ka di kamalenkɔrɔw ye an ka taa dogo Sɛbɛnnikɛla ko minnu ni kulekan donna dugu kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ donsow kɔni ye maajugu ninnu nɔfɛ gɛn o y'a sɔrɔ u taalen bɛ yɔrɔ jan koyi sabu kilo tan ni duuru fo ka se kilo mugan ma u tun y'o boli sɛbɛnnikɛla ko Cɛkɔrɔbugu o fanfɛla ninnu na o tuma fɛn min ye banbaanciw ye u kura maa ninnu na o yɔrɔnin bɛɛ mugukan kɔni muso ninnu kɔni seginna ka na sɛbɛnnikɛla ko musow cɛ a maa bi saba ni fila bɛɛ seginna ka na maa ma sa maa ma jogin nka siran ni jɔrɔ yɛrɛ kama aa muso dɔw bɛ yen halisa olu bɛ yɛrɛyɛrɛ la ɛ denkoro b'i minɛ o ee ala kelen k'i bɔ nin na walahi ee a jatigɛ ka bon koyi sɛbɛnnikɛla ko Naamu.
a ko minisiriso min bɛ musow ka ko kunna o ka bolofara min bɛ Moti n'o ye direction régionale ye promotion de la femme olu labanna ka muso ninnu lasigi u n'u hakili fara ɲɔgɔn na a kelen o kelen ka malobɔrɔ kelen d'u ma ani fɛn min ye safinɛ camanba de sani fɛn min ye jamana ka dɛmɛ ye a n'a ka wulikajɔ ka se minisiri min yɛrɛ bɛ musow ka ko kunna Funɛ Wadijɛ Kulubali a ye wulikajɔ caman kɛ nin ko in na muso ninnu bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ se ka bonya ni karama sɔrɔ cogoya min na nin ko in na baasi kana taa bɔ a la bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Sedu dafalen bɔ den mhm. n'o kɛra karatɔ ye o tɛ maa kamana gan Jɔnti Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Soir de Bamako o bamakɔ wula Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri mhm. MNLA e ko a yɛrɛ kisisira de ye a bɛ taa maaw tun y'a fɔ waati la k'a fɔ MLA ni awa jihadi maaw mhm. Jɔnti Sedu k'a dɔn bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ko bi ayiwa o bɛnkan o ma tiɲɛ de sabula MLA a jaba la law law Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa min ye mouvement national de libération de l'Azawad MLA u taar'u susu sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra makari ko da y'u fɛ nka i k'a dɔn korokaraw de bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn Jɔnti Sedu n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko awa banbaanci bolofara min bɛ yen Jɔnti Sedu k'a dɔn olu kɔni dara awa cu MLA kan juma tɛmɛnen in na ee yan ka di yen ye Jɔnti Sedu u yɛrɛ ka laseli la min ye terroristes ye Jɔnti Sedu k'a dɔn Mohamed El Mould min ye ayiwa Ramadan o don u ka kunnafonidila ye o ye kunnafoni in lase a ko awa wulikajɔ ani jateminɛ olu ta kɔni kɛra kasi da ye sabula maa min joginna ani maa min sara a bɛ cɛ tan ani kɔbɔ MLA cɛdenw na Jɔnti Sedu k'a dɔn banbaanciw kɔni nana bal'u la u bɛ min kɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ ta tugulen d'u la. Mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na hakɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn u ka dimi bɔrɔ taara kɛ MLA ye hakɛ a ko awa bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko groupe de soutien à l'islam ani aux musulmans Jɔnti Sedu k'a dɔn olu bolo nɔ don sabula i k'a dɔn a ma dogo yɛrɛ koyi ayi a ko kɔrɔnfɛla fan o fan fan ni MLA jaba la bɛ o yɔrɔw la i k'a dɔn banbaanciw kɔni kɛlen bɛ k'u ɲɛsin o de ma a an bɛ don min na ko bi MLA kɔni u ka kunnafonidila a y'a jira k'a fɔ maa minnu ser'u ma i k'a dɔn a bɛɛ journaliste Sedu i k'a dɔn n'o bɛ Tawudeni mara la ka taa wulikajɔ fana boloda u kɔni ye min jateminɛ min ye EI ani GSIM i k'a dɔn olu fana nana wulikajɔ kɛ journaliste Sedu i k'a dɔn u twa bɛ ayiwa balawu min y'u sɔrɔ olu twa b'a la a ko min ye u ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la MNLA ani bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko MSA mouvement pour le salut de l'Azawad journaliste Sedu i k'a dɔn a ko talen bɛ ka ninnu de sɛgɛrɛ bi kosɛbɛ a ko wulikajɔ bolo kan min ye atakima min n'a kɔni kɛra journaliste Sedu i k'a dɔn u ka cɛden minnu bɛ dondaw la u taara bin olu de kan k'u ni tiɲɛ journaliste Sedu i k'a dɔn ayiwa MNLA a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi journaliste Sedu i k'a dɔn ayiwa kunnafoni caman kun fɔlen don Hmm. i k'a dɔn ŋanamuŋanamu caman kun bɛ kunnafoni in kɔrɔ hmm. nka jɛlen don k'a dɔn k'a fɔ banbaanciw don n'o jihadisiw ye hmm. o de kɔni ɲɛsinnen don u ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye jo bɛ MNLA la n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔnfɛ jamanaw tawudeni mɛnaka ka taa fo gawo journaliste Sedu i k'a dɔn nin binkanni wale ye jihadimaw fɛ ka ɲɛsin MNLA ma journaliste Sedu a ma daminɛ bi an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn dɔ de bara ka fara a kan don o don sabula min ye jihadimaw ye kalikan don n'u ma MNLA ani MSA tunu u tɛ kɛlɛ dabila nin kun ye sɛbɛn ye dɔ b'u la an ye min s'a lo ka bɔ le soir de bamako kɔnɔ bamako wula Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Abilaye Watara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Watara ko Abilaye Watara ko dosokɔrɔ t'a ka mangoya dɔn f'a ka selijama cɛci a ko fɛn min ye nin minisiri kɔrɔ in ye cɛman Hubert Kulubali a bɔra ka kuma cɛman min n'a ye telimanin ta mm. cɛman kɔni a da teliyalen bɛ tuguni dɛ telimanin cɛman cɛkɔrɔba den ɛɛ telimanin cɛman eh bama den bɛɛ ti k'a den ye ee eh, eh, kana n da don kuma na dɔw bɛ kɛ koro ye dɔw bɛ kɛ basa ye dɔw bɛ kɛ n t'a sidɔ ye aa ee ee ee ala Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛman Hubert Kulubali ye a kumana a kumana waati la waati min na a kun man ka kuma cɛman Hubert ni malo b'a la bonya b'a kan wala danbe b'a la a kun man k'i da don nin kuma in na fiyewu sabula Mali jiginni dingɛ kɔnɔ ka Mali janfa Mali sɔrɔdasi kuluw k'u janfa don o don sɔrɔdasi de bi fa i b'a fɔ diden hali su tɛ don ka ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra cɛman Hubert ninnu de tile la wa min na cɛman Hubert yɛrɛ man ka kuma sabula waati min na mali bɛ ka faransi gɛn accord de défense ani traité Serval minnu n'olu tɛgɛnɔ bilara cɛman Hubert yɛrɛ kulubali a yɛrɛ bolo de bɛ accord in yɛrɛ ale de y'a signé i y'a ye han awɔ unhun accord Serval unhun sɛbɛnnikɛla ko naam a ko donnama kama Cɛman Hubert Kulubali ministre des affaires étrangères don fɛn min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala k'a hinɛ Amin. a ka danaya bakun dalen bɛ Cɛman Hubert Kulubali kan sɛbɛnnikɛla ko Naam. janni u ka IBK bila sira ka ɲɛ janni u ka tiɲɛ jalan fɔ IBK ye k'a fɔ an bɛ don nin ko in na ko ɲuman tɛ Cɛman Hubert de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ fɛn min ye Serval ye u ka na an ka jamana kan Aha. u nali dɔrɔn tɛ n'u ye maa faa Mali territoire kan foyi tɛ bɔ a la mm. o dɔrɔn tɛ mm. fɛn min kɔni ye u bi mali sanfɛla mm. a dugukolo sirabaw pɔ tɛrɛn sira ah. fiɲɛ sira ah. ko a bɛɛ ye faransi ta ye fɛn o eh. fɛn y'u ja u k'a kɛ eh, eh, jamanaden ye nin signé Eh, a donna ma nka o ma sɛbɛn kalan fɔlɔ de ye eh, eh, u y'a kalan kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye faransi ye mhm. o kɛlen ka na na an ka jamana kɔnɔ a ko san da ko in ma yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye fanga kura min nana o kɔni ye ko in faamuya faransi gɛnni o bɛ k'o baara daminɛ cɛman Hubert kulubali ŋanamaŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na a bɔra ka kuma faransikaw ka teleso mango in na n'o ye France 24 ye cɛman Hubert kulubali anw y'a ye a bɛ réseaux sociaux kan u taa aw minnu b'o lajɛ yan anw t'o dɔn A bɛ anw y'a ye réseaux sociaux kan ne ye dɔ filɛ a la dɔrɔn ne aigrilen ne sinna ka bɔ a la ne m'a tɔ lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ŋanamaŋanama cɛman Hubert ko sanction min bɛna mali kan a filɛ nin ye ale ye nin fɔ a kumana Asimi Goyita fɛ ale ye conférence kɛ a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ mali faamaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ni CEDEAO ka na bɛn ko embargo sigi sigilen filɛ mali kan nin ye mm. mori ko bɛna gɛlɛya mm. ko fantanw de bi tɔɔrɔ mm-hmm. ale cɛman Hubert kulubali ko mm. o tuma fɛn bɛɛ ka kɛ walasa embargo kana sigi mali kan mm-hmm. ni embargo sigira mali kan ko a bi digi kɛ mali sɔrɔ la kojugu mm-hmm. ko an tɛ si bɔ ale tɛgɛ la sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko tuguni mhm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ accord min tɛmɛna mhm. fɛn min ye marisikalo tile seegin a n'a tile wolonwula san 2013 ale cɛman Hubert kulubali yɛrɛ de bolo y'a signé ale ye accord in kɛ de faransi bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min, unhun, ka Mali bɔ bolo la, unhun, k'ale tɛ se k'a faamuya k'a fɔ un, Mali faamaw bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ un, ka o Faransi kelen gɛn tuguni un, ko ale Cɛman fɛ dɛ, non, an ni Faransi ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛn fɔ la un, walasa Faransi kana taa, un, u taara ka ban o, ɛ, unhun, ɛ u ma taa ban dɛ, ah. ambassade datugura, ah ɔhɔ, ɔ, eh, u bɛ yan o, ɔɔ, Faransi ka fɛn min bɛ yan o ka ca koyi, anhan, eh, sɛbɛnnikɛla ko, naamu. A ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye cɛman Hubert kulubali ye a ko Rusi nali ale t'o contre la nka faransi ni Rusi de tun kan ka jɛ ka baara kɛ fɛn min ye mali ye a tun man ka faransi gɛn fiyewu sabula fɛn min ye faransi ye n'i y'a dimikun ye cɛman Hubert ko ko Wagner min bɛ mali la dɛ k'o de kama ko faransi diminen don UDD n'o ye pati UDD ye musa bala kulubali ka pati cɛman Hubert kulubali a y'a fa ka pati ta tiɲɛ ye ale de ye nin kuma in fɔ ko UDD a ye kuma caman fɔ a n'a ye bilasirali caman kɛ nka k'a ma lamɛn a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye asimi goyita sokɛli kokala mayiga olu kɔni kɛlen bɛ ka mali kɛ fɛn min ye bi k'a kɛlen don dictature ye binjalanjeni fanga ko mali yɛlɛmalen bɛ ka k'o ye k'o de kɛlen bɛ sababu ye maa caman bɛ olu ye gɛlɛya sɔrɔ ale cɛman ibɛri kulubali yɛrɛ ale ye menaces sɔrɔ ale bagabagara a siranna ko a ma min kɔ k'ale yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ digi a jo
n'i siranna i bɛ boli kɛ a jo don ayiwa a jɔna boli la bi yan ne m'a fɛ n k'a ye telimani ta a m'a fɔ k'a m'a ta a jɔ ne t'a la nin ye ayiwa ayiwa naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin fana kɔni ye kabako ye cɛman Ibɛri Kulubali min n'a ye jɔyɔrɔ caman kɛ Mali la minisiriso nafama minnu bɛ yen ministère de souveraineté affaires étrangères ani défense anw ka ministre de la défense o de bolilen filɛ nin ye sentɛgɛ ni kolaba sɛbɛnnikɛla ko wa a labɛnnen don k'a bɛ kɛ kandida ye ko ka na mali mara awɔ an bɛ futa ye
wa an bɛ futa ye ala denw tɛ futa ye u tɛgɛra a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛman ye cɛman kɔni a ye kulubaliw n'o ye bitɔnsiw ye masasiw a y'u danbe bɔ a la sabula ale bɔra nin bɔkolo ɲumanba in na a fa n'o ye musa bala kulubali ye danbeba tun b'o la o tun b'a disi gosi ni kulubaliya ye ale de ye masasi ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cɛman Ibɛri Kulubali ye, naamu, a ye masasiw danbe b'u la, an, sabula a yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ digi wa a jɔnna la, an, an bɛ don min na i ko bi, an, a dogolen bɛ Abijan Alasani Daramani Watara fɛ yen, ee, a bɛ ka nin jɛ a k'a fɛn o fɛn fɔ, a tɛ Mali la, a bɛ Kɔdiwari. Ii, asafurulayi. sɛbɛnnikɛla ko ah. France 24 journaliste y'a ɲininka ah. ko yala a bɛ segin ka na Mali la wa a ko a tɛna sisan dɛ an bɛ taa bɔ a ye o an bɛ taa bɔ a bɛ min bɛ yen k'a bɛ ko Abidjan eh, maa yɛrɛ Abidjan t'a sira a ko ale tɛna ah. ko sabula k'ale parti politiki ɲɛmaa o ye tiɲɛ ye ale bɛ fanga ɲini o ye tiɲɛ ye nka ko ale ka denbaya bɛ yen dɛ a muso n'a denw bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Ahan. cɛman ibɛri kulubali Ah. a ko ale tɛna min na a ko maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ k'olu ta ma diya a ko misali sumelu bubɛyi kulubali o mi- sumelu Ah, bubɛyi ah, mayiga ah, eh. o minɛna nin ko in na i tɛ hakili sigi sumelu bubɛyi kulubali
Ahan. sumelu bubɛyi Mayiga. mayiga o minɛna nin ko in na Mm. ko sumelu ta labanna cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Mhm. o tuma ale cɛman ibɛri kulubali Mm. a bɛ taasi bila kɛ Mm. ka ɲɛsin sumelu bubɛyi mayiga su ma Mm. sɛbɛnnikɛla n'o ye abulayi watara ye Mhm. a ko sumelu ubɛ mayiga tɔgɔ fɔli cɛman ubɛri kulubali fɛ k'o ye lagosiba de ye ka ɲɛsin sumɛlu ma sabula sumɛlu y'a dɔn a bɛna wele bɔjden kan a ma boli a ma telimani ta wa a taara ka taa convocation jaabi o de ye cɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛman ubɛri kulubali a denw a bɔnna u bolo na su la k'a fɔ fɛn min kɔni ye u fa ye aaa u yɛrɛ u fa ye ɲamakoro kɛ sunjata ye mɛ ma taa min kɛ ale ta jukɔrɔ ye aa a kuma gɛlɛyara
ɛ kulubali masasi masa ni moriba ala dɛsɛ ka kuma koyi dɛsɛ ni ŋɔlɔbilensi n tɛ se ka kuma n tɛ se ka kuma
a n'o tɛ i kalelen don n kalela o n kɔrɔkɛ ye n wele ka kangari da ye ee n kalelen don ee ala ɛ dɛsɛ ni ŋɔlɔbilensi masa ni moriba bolila sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛman ubɛri kulubali a tun kan k'a da de di sisan tɛ ale kuma waati ye sabula a bɛ lagosi sɔrɔ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye jamanaden tɔnin min dalen b'a la olu bɛ tigɛ a la a ka pati yɛrɛ min n'a tɔ tora maa damadɔ ye pati bɛɛ lajɛlen bi waaro sabula jamanadenw jigi waarola o dɔrɔn tɛ cɛman ubɛri kulubali a bolikun ye fɛn min ye olu dɔnna sabula fɛn min ye loi de programmation militaire sɔrɔdasiw ka minɛnko a yɛrɛ ye niyɔrɔba sɔrɔ a la ka taa hélicoptère lankolon san hélicoptère kɔrɔ pentirilen ka t'o san ka na mana bulon o la ka peinture k'o la ka IBK ɲɛ mu o hélicoptère wagawagawaga Kati ni Bamako cɛ entraînement gansan ka t'i kɛ duguma pɔp cɛman ka baara filɛ ɛ eh, ala ɔ ninnu b'u da don maliko la bilen ee asimi goyita bɛ ka MI cent soixante onze san ka jugu fa mura e k'an ka kuma a gɛlɛyara ɛ eh, a b'a gɛlɛya dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara koyi donne ton avis mon avis ah. ee eh, jɔn seydou ala ye min dɔn wasa
tu n'as pas d'avis ala ye min dɔn ee kuma banna maa da o kuma banna ee foyi Kunnafoni filɛ nin ye, anhan, an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni, Ahmed Jakite ni ko cayara ɲɔgɔn kan, unhun, i bɛ te zara premier min, o bɛ kɛ, na an k'o min fɔlɔ, an k'o min,
Daba Tunkara, naamu, n bala cogo bɛ di? Joasi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye, sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut, unhun, maa min ye sɛbɛnni in kɛ, un. a tɔgɔ de ko mariyamu sisɔgɔ sisɔgɔ mariyamu ko i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ sariya kunna minisiri kasoge a kumana mamadu kasoge min ye arajo mali ye waati waati mm. a bɛ jamana ɲɛmɔgɔ wele min ye ɲininkali busamisɛnnin ye ka taa gɔw na min ye kasoge ye jɔyɔrɔ min b'a la bi camancɛ fanga na fanga ka bon kosɛbɛ jamanadenw min ka d'u ye jamana ka furan ŋanamuŋanamu ni binkanni ani foroba wari o jaasili min kɛra a ɲɛ ka se ka ɲini k'a ɲɛdɔn min ye kasoge a k'u b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn sabula wulikajɔ ani jateminɛ na fɛn o fɛn n'o ye ko balannen ye n'a ma ɲɛnabɔ wariko la Walima sɔni na kasoge a y'i da don a bɛɛ lajɛlen la ni ka a sɛbɛkɔrɔ sarada min ye Bakari Togola ka ko o wulili ani wuli ka jɔ kura minnu bolo dara a da ser' o ma o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ min ye jamana in yɛrɛ ye sɔni min kɛra nin san damadɔ in kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ sabula foroba wari k'a jasi kadiriw k'u bolomada jamana yɛrɛ hɛrɛ kan a ko a fanga bonyana kosɛbɛ o de la u ka wuli kajɔ ni jateminɛw na min ye kasoge minisiri kasoge a y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ juin kalo san 2021 ka n'a bila bi la min ye maa ba kelen ani maa kɛmɛ fila olu de welela ka t'u ɲininka i k'a dɔn sabula u da walima ko dɔ kɛr'u ɲɛna walima u bɛ ko dɔ kalama brigade ayiwa économique la et financier a ko k'i bɔ a la min ye dosiye a wa bi kɔnɔntɔn ye olu kɔni o bɛ bolo la bi wulikajɔ ni jateminɛw na ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn a ko n'i y'o fana ta k'a lajɛ min ye baara ye zuzuw ani ɲininkalikɛlaw olu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri de la jamana kɔnɔ ala diɲɛ don o don da a ko a bɛ se ka min fana fɔ min ye a wa dosiyew ye ŋanamu ŋanamu kunnafoni jɛlen bɛ minnu kan san 2018 ka n'a bila 2021 la mhm. i b'a ye k'a fɔ jamana in a nangarabawale barika bonyana kosɛbɛ min ye maa ba kelen ani kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ni fila ye mhm. dosiye ba kelen mm. ani kɛmɛ naani Mm. ani bi wɔɔrɔ ni fila jɔni sedu i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen y'a damata kuma de ye mm. min kɔni sɛgɛsɛgɛli barika baraka bonya nka bi mm. bolodalen don min ka min ɲɛdɔnna kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi kɔnɔntɔn o kɔni ɲɛ dɔnna ka ban jɔni sedu i k'a dɔn a wa dosiye kɛmɛ fila ni bi wolonwula ani duuru i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ sen o kiri kɛra ka ban o bɛɛ lajɛlen banna o ɲɛ dɔnna ka ban o de la sɔn kɛlen don min ma wari min dunnen don n'o bara ka ɲini miliyari kɛmɛ ani miliyari mugan ani wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ ani tan ni kɔnɔntɔn jɔni sedu i k'a dɔn o de tununnen don foroba wari la o de bara ka ɲini minisiri kasoge a y'a jira k'a fɔ min ye wari sɔrɔta ye i k'a dɔn kiri minnu kɛra miliyari naani kɔni sɔrɔla ka ban o bilala jamana wagandiba la ko n'a ta bɛn i k'a dɔn ayiwa min ye n'i bi bila a bɛ fɔ ayiwa e yɛrɛ m'o sara o Ni n'i kila n'i kirila ka datugu a bɛ fɔ k'a y'a bila ka taa so a bɛ fɔ ma cogo liberté provisoire yɛrɛ i bɛ caution sara a ko min sarala o wari taara i jɔ miliyari tan ani duuru sefa wari a n'a kunkanfɛ caution ye minnu minɛna wari dun na de
jɔni sedu A ko ne minɛna ko n ka kuma ma diya magistratw ye ne ye wari dun wa jɔnli sedu a ko sigi kelen don ka min makɔnɔ ni o fana ye wari ye min ka kan ka don wagande kɔnɔ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ duuru n'a kunkanfɛn jɔnli sudi k'a dɔn o de kan ka kɛ tɔnɔ ye tɔnɔ minnu nɔ minɛna n'u kan k'o sara Kassogué kɔni y'a jira k'a fɔ jugew ani ɲini ɲininka ɲininkali kɛbaw u tɛ sunaa koyi Mm. san kalo tan ni fila u bɛ wulikajɔ de la u ye maa dama min wele ka t'u ɲininka jamana nafoloko la n'i bɛ dɔ kalama mhm. walima i b'a la mm. walima a kɛr'i ɲɛna mhm. walima i ye ko dɔ kɛ mhm. maa ba kelen ani kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tungara ne bɛ dɛgɛ don o bɛ kɛ i bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Info Matin sɔgɔmada la kunnafoni ayi hakɛto la preuve ɔhɔn Umar Umar Konate Umar ko mun Umar Konate ko ah. a ko ni tasuma bilen ye maa min fa faa ah. n'i ye gulɔki bilenmantigi ye i bi siran i bi siran a ko fɛn min ye premier ministre ah. docteur Choguel Kokala Mayiga mm -hmm. bɛn tile tɛ a ni UNTM ni ɲɔgɔn cɛ e? n'Ala ma jagɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Moctar Ouane na ah. u bi sɔn k'o ɲɔgɔnna kɛ Choguel la dɛ mm. sɛbɛnnikɛla ko Mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye premier ministre ye a ye bɔli laban min kɛ ka taa CNT membre ɲɛkɔrɔ mhm. ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli a ye dɔ fara UNTM dimi kan mhm. sɛbɛnnikɛla ko UNTM ɲɛmaa n'o ye Yakuba Katile ye kɛlɛ Yakuba mhm. ale kɔni a ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min mm. a m'a da don bara kɔnɔ k'a fɔ koyi ah. a ye lɛtiri in yɛrɛ de sɛbɛn k'a ci jamana premier ministre ma ah. fɛn min ye kuma gɛlɛn kuma gɛlɛn caman ye a y'o fɔ mhm. sabula mhm. a ko fɛn min ye Mali ye waati min ni CEDEAO y'an sanctionner ka embargo bɛn an kan UNTM yɛrɛ kumana u ka syndicat jɛkuluw fɛ an'u ka bolofaraw fɛ mankan ka nɔgɔya min bɛ se k'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se k'o kɔ tigɛ sɛbɛnnikɛla ko nka o nana kɛ sababu ye fɛn min ye Yakuba Katile ka fɔ la Choguel kɔni y'o jate k'a kɛ i n'a fɔ UNTM se de banna fanga de t'a la baara o baara kan ka kɛ wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ mm. Choguel kɔni a ye UNTM n'a ma nin bɔ a la mm-hmm. a y'a niyɔrɔ dɔgɔya mm-hmm. a tɛmɛnen kɛra CNT ɲɛkɔrɔ mm-hmm. awirilikalo tile mugan ani kelen tɛmɛnen a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu kɔni ye CNT a maaw caman bɛ yen minnu ye ɲininkali kɛ a kuma ninnu kɛra sababu ye UNTM ni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sabula Mm. Choguel ko mm. a ko fɛn min ye wulikajɔ ni baara minnu kun kan ka kɛ mm-hmm. maa minnu bɛ ni olu ka juru bɛ jamana la mm-hmm. réforme n'o ye maa minnu dara retraite la mm-hmm. compresséw ka taa fara minnu bɛ yen mm. ajustement structurel kɔlɔlɔ binna minnu kan maa minnu bɛ yen n'olu ka cakɛdaw datugura o sababu y'a kɛ fanga kɔrɔ tɛmɛnenw ye jamanba de bɛ yen min bɛ yen ni u mago bɛ dɛmɛ na nafolo a ko fɛn min ye tɔrɔmɔɲɔgɔnw ye mhm. ka fara duraw kan o de kan ka sara mm. o sarali ko kuma Choguel kun ye layidu ta k'a fɔ a bɛna ɲɛnabɔ mhm. wa a labanna tuguni fɛn min ye kuma in ye mhm. k'a kolo k'a la fɔ ka taa mɔn k'a da kɛrɛfɛ sabula mm. jɛkulu caman b'u la minnu kɔnɔ gwan kojugu mm. u jigi tigɛlen taara avokaw ta ah. ani notɛriw ta olu bɛ se k'u ka kɛlɛw kɛ cogoya min na Choguel nalen ah. a k'u ma k'u k'u labɛn k'u bɛɛ ka taa compte da yɛlɛ k'u ka wari bilatɔ don compte kɔnɔ unhun sɛbɛnnikɛla ko compte da yɛlɛla unhun fɛn min kɔni ye hali bi un foyi ma ɲɛnabɔ wa kumakan duman tɛ fɔ unhun a ko fɛn min ye compte ye un a bɛ labalo ni wari min ye ko min ma agio unhun o juru yɛlɛlen bɛ caman na wari tɛna sɔrɔ un dɔ bɛ ka fara u ka kɔnɔnagwan kan unhun ale bolo un CNT ɲɛkɔrɔ Choguel bɛna kuma jɔlen fɔ an a bɛna jigisigi kuma fɔ nka a ye kuma min fɔ unhun a k'o kɔni o tɛ faama ka kuma ye un olu kɔni b'a ɲini Choguel fɛ a ka segin a kɔ joona o unhun dɔrɔn tɛ un fɛn min kɔni ye wulikajɔ minnu kɛra UNTM ani syndicat baarakɛla minnu bɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ jamana ye minnu sanctionné k'u bɔ u jɔyɔrɔ la u kan ka bila u ka minɛn kɔnɔ o layidu fana taara o ma sabati décret dɔw bɛ yen minnu kan ka lawaleya ni k'o lakuraya a k'olu kan ka kɛ hakilinaw ye u ko min ma décret ni 2011 051 PRM min taara février kalo tile tan san 2011 o décret in kan ka lakuraya min bɛ kɛ sababu ye syndicaliste minnu bɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka bila u ka minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel kɔni a kɛra fankelenfɛmaa ye Yakuba Katile ka fɔ la sabula hali M5 min n'o to a b'a la M5 kɛrɛ kelennin min b'a nɔfɛ bɛn tɛ ye Choguel kɔni a kɛra misibirila de ye misi min n'a y'a pan biribaa kunna Yakuba Katile ko a ko o tuma a bɛ baara min na n'o ye farafarali baara ye n'o ye syndicaw lagosili ye o ka dabila maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min ye Covid senfɛ n'u ka baaraw tiɲɛna usine na n'o ye Syama ye Bramali a n'a ɲɔgɔnna caman olu ka hakɛw dulonnen bɛ o ma ɲɛnabɔ a ko fɛn min ye jamana sariyaw ye n'o ye OIT ye o ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ɲɛfɔliw dɔnnen bɛ fɛn min ye nin sariya nin bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ tɔɔrɔ ye ni ka ɲɛsin olu ma u ko tuguni a ko Choguel a bɔko tan a kumako tan maa minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ n'o ye UNTM n'a ɲɔgɔnnaw ye a b'u kɛlɛ a b'u dɔgɔya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel b'o kuma min fɔ maa minnu nana ni démocratie fanga ye k'a kɛ komi u ma baara kɛ ka dictature fanga fɔ k'o sankɔrɔta ka UNTM n'a ɲɔgɔnnaw lagosi a ko a dan ka kɛ nin ye a bɛ kangari da Choguel ye ko a kana ɲɔgɔnna mɛn a da tuguni Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hmm. fɛn min kɔni ye Choguel hmm. ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ hmm. bɛɛ tile tɛ o tuma wulikajɔ ni cɛsiri de kan ka kɛ joona nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula UNTM olu ye jamana baarakɛlaw ka fanba ye Choguel fana ale ye gouvernement ɲɛmaa ye nin fila hakilinaw man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la sabula an bɛ Mali kura min kɔ n'o ye ɲɛta ye bɛɛ bɛnna ka hakilinaw kɛ kelen ye mm. o de bɛ kɛ sababu ye jamana mago bɛ yɔrɔ min na ni k'o sɔrɔ mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye mm. an ye min zalo ka bɔ La Preuve kɔnɔ mm. a ka bi bɔli la journaliste Seydou n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ hakili bɛ dɔrɔmɛ seegin na n'o tɛ jamana bɛ dankan min na mm-hmm. hakili ani basigi mm-hmm. ani ɲininkali ani ɲɛfɔli ni dusuda o de bɛ kɛ sababu ye an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Journaliste Seydou n bɛ n bolo bugu ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Malien Maliden a bɔliko ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi naani ani kɔnɔntɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Y Mariko a ko min ye directeur général ye faseri dunbiya dunbiya ale bɛ PMI Mali de kunna PMI PMI Mali i k'a dɔn nafolo sɔrɔ yɔrɔ don i k'a dɔn mun dun bɛ na ni gɛlɛya ye ɲama PMI Mali ani graphique industrie bilama o ko donnen don ɲɔgɔn na Ka ki journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɛ waati janbɔ min ye nin cakɛda in ye awa pati Pari Mutuel Urbain Mali soboli yɔrɔ journaliste Seydou i k'a dɔn ani PMI Mali de ko don ani graphique industrie graphique industrie kabini don min PMI sigira u bɛ sɛbɛn o sɛbɛn dilan wulikajɔ fɛn o fɛn ka kɛ soboli sɛbɛnw i k'a dɔn a n'a nɔna bɛɛ i k'a dɔn graphique de b'a dilan graphique kɔni ko bi a jɔn ko Ala a bɛ ne ka waati janbɔ ale tɛ foyi dilan sabula a ka juru min bɛ PMI na a barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko o bɛ faamu cogo di nka n'i ye ko ta k'u lajɛ ka munumunu sa ka kɛ tila ka n'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ juru tɛ ko duman ye ɔ min ye awa minisiri Sanu ye ale dun tɛ ko k'a kunfɛ ale de ye welewele da kɛ ni ka ɲɛsin faseri dunbiya ma i k'a dɔn k'a wele k'a ka na kɛ PMI ɲɛmaa ye waasa wulikajɔ ka boloda sɛbɛnnikɛla ko kabini a kɔni kɛra PMI ɲɛmaa ye don min gɛlɛya gɛlɛyaw de bara ka da ɲɔgɔn kan don o don yalima a ma kɛ maa garijɛgɛma de ye wa Hmm. yalima baara yɛrɛ dɔnbaliya don ɲininkali tɔ bɛ taa ɲɛdɔn nka a mana tigɛ da o da da la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye fiɲɛ jugu ye i k'a dɔn ko nin gɛlɛya bɛɛ mhm. ka sababu kɛ graphique industrie jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ PMI ka baara la mhm. a ko mhm. min ye hakilinaw ye directeur général kura a kun ka kan ka jateminɛ kɛ ni ka wulikajɔ kura kɛ ka hakilina kura ta min bɛ se k'a to PMI yɛrɛ damanda a kun bɛ kɛwale ɲuman minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ mm. a n'a bɛ sɔrɔba minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ mm-hmm. i k'a dɔn PMI Mali a ka se ka tɛmɛ o kan bi nka gɛlɛya bɛɛ PMI Mali jɔlen don mm. a jɔlen bɛ a kɔfɛ sen fila kan kangara a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ mm-hmm. o tuma ministre de l'économie min ye sanu ye bɔbɔkɛ ka kan ka wulikajɔ jateminɛ mm. min ye directeur général faseri dunbiya a welela min kama o ye PMI a yiriwali de ye o tuma hakilinaw ka kan ka lajɛ min bɛ se ka to Graphique Industrie a ka wari bɛ d'a ma joona sabula a na kɛ wari fitinin da koyi John Sedu i k'a dɔn ayiwa i ka juru dun mana kɛ ayiwa nin ɲɔgɔn na baarakɛdala a dun bɛ wari sɔrɔ John Sedu i k'a dɔn a b'i timinandiya baara la ni a b'i timinangoya a b'i timinangoya nin dun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ Le Malien kɔnɔ Mali den Taba tunga la ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma La Sirène Fasiriba n'o ye Ade ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ade ko ni dugu girinda bɛɛ bolo b'i kunna minɛna a ko fɛn min ye gouvernement yɛlɛma ye a fiɲɛ cilen bɛ o sababu y'a kɛ gɛlɛya caman o dalen bɛ jamana gouvernement in kan a ko n'Ala ma ja kɛ fɛn min kɔni ye jamanakuntigi ye a bɛna gouvernement in da kolonji k'a filenkolonji sabula zonba kulew yuruguyurugu ani nangarabaya walew o de caalen bɛ gouvernement in kɔnɔna na cakɛda damadɔw bɛ yen minnu kɔni n'olu sigilen b'u sen de kɛ k'a ŋami o mana o waati kelen jamanadenw kɔni fɛn min ye embargo ye o kɔlɔlɔ dalen b'u kan dunkafa o kɛlen bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaw n'o ye colonel Assimi Goïta ye ani gouvernement ɲɛmaw tun ye hakilina ta k'a fɔ fɛn min ye balo ye dɔ ka bɔ a sɔngɔ na u ko min ma k'a exonérer sɛbɛnnikɛla ko jamana jɛnna miliyari camanba de kɔ julaw bolo min bɛ se k'a to u ka balo malo ɲɔ fɛn min kɔni ye don dunfɛnw ye sukaro tulu ka don n'a ye u ka don n'a ye nɔgɔya la jamanadenw bɛ lafiya cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wariba kule min n'a bɔra jamana wagande kɔnɔ a ma dɔrɔmɛ kelen ɲɛ sabula don o don dɔ de bɛ fara malo kan ka taa n'a ye dɔrɔmɛ ma bɔ a la o tɛ ɲɛ dɔ de faral'a kan o tɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi dun ye wari bɔ k'a fɔ baara ka kɛ jamana jɛnna a niyɔrɔ kɔ k'a fɔ baara ka kɛ nka don o don dɔ de bɛ fara malo ani dadonfɛnw sɔngɔ kan o tuma fɛn min ye gouvernement ye minisiri minnu bɛ yen n'u bɛ jagoko kunna mm. minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔlɔsi kɛ mm. an'u ka kan ka wulikajɔ kɛ ninnu taalen bɛ min mm. maa minnu ka kan ka dunkafa sabati jamana kɔnɔ u taalen bɛ min mm-hmm. a ko fɛn min ye jamanadenw ye kɔnɔ gannen bɛ mm-hmm. samiya donko min filɛ nin ye e k'i tulomajɔ keninge a kilo bɛ dɔrɔmɛ bi seegin dɔrɔmɛ bi kɔnɔntɔn na yɔrɔ dɔw la mm-hmm. saɲɔ kilo ka gɛlɛn ni malo ye kɛmɛ mm, saɲɔ mm, min bɛ sɛnɛ an fɛ yan kɛmɛ kaba kɛmɛ jamana bɛ dilan cogo di a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛyara o tuma n'a gɛlɛyara bɛɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɛra gɛlɛya sababu ye n'olu dɛsɛlen bɛ olu de kan ka bɔ yen janko fɛn min ye kɛnɛya bunda kunkan tiɲɛniba de fana bɛ dɔgɔtɔrɔsow la sabula minisiri min bilalen bɛ k'a ka kɛnɛya kow ɲɛnabɔ a ka publicité cayalen bɛ n'a ka kɛwale ye don o don hôpitaliw bɛ kule a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min jamanadenw ye u kɔnɔ gannen bɛ n'i donna jamana ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ olu furakɛli da ka nɔgɔ nka fɛn min ye an bɛ don min na i ko bi a kɛra fɛn min kɔni ye k'a kɔ kari k'a bin sabula foyi tɛ sɔrɔ jamana ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ banabatɔ n'i y'a cɛ ka Point G wala Gabriel Touré magɛn k'i bɛ t'i jigi da yen kan k'i b'a opéré dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye ko hali olu mago bɛ minɛn minnu na ka bana law ye k'a lajɛ wala ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a ka groupe sanguin lajɛ o tɛ sɔrɔ Point G o tɛ sɔrɔ Gabriel Touré la f'i ka taa kiliniki la ɛ Jaminatu wala ee ee ɛ Jaminatu y'an jigi waro ko ee ee jamina dɛsɛra a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko yuruku yuruku mhm. nafolo de bi bɔ wa miliyari camanba de bi bɔ mhm. k'a fɔ minɛnw bi san nin ni nin bi kɛ a bɛɛ galo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamanadenw ye u jigi warolen bɛ o tuma wulikajɔ de ka kan ka kɛ joona jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ni maakolo minnu bɛ n'u tɛ dɔwɛrɛ la nangarabaya sonyɛli jamana burujali k'a tɔ kɛ publicité ye k'o kɛ k'u yɛrɛ mamu a ko fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen ye bɔ de kɛr'u kɔrɔ kalama sa o tuma ninnu ka gɛn ka bɔ gouvernement na maa minnu bi se n'olu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ les bons ministres olu ka maintenu ka tɛmɛ ni baara ye bien sûr kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ La Sirène kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma La Sentinelle jɔnti sedu i k'a dɔn n'i ye musokɔrɔninw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la ko dɔ cɛ ka ɲi dɔ ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra kundigiyɔrɔ la jɔnti sedu i k'a dɔn tile fila in na ŋunuŋunu kuma min n'a jiidilen bɛ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen la mali dama tɛ koyi jɔnti sedu i k'a dɔn ko Dubai porta potty e de e bɛ de réseaux sociaux kan an fa bɛ nɔ in koyi aw b'a ɲɛdɔn Dubai porta potty Dubai porta potty jɔnti sedu a kɔni n gɛn bɛ lagosi dan ye jɔnti sedu i k'a dɔn a sabula ko in dalen bɛ ka ɲɛsin farafinna musow de ma muso cɛ ɲumanw de tɔgɔ bɛ fɔ a la kosɛbɛ cɛ ɲuman gorobinɛba minnu bɛ yen jɔnti sedu n'u tun bɛ bɔ yan u bɛ taa Dubai jɔnti sedu i k'a dɔn ayiwa denmisɛnninw bɛ foto ta selfie selfie n'u bɛ selfie kɛ Ɔhɔɔ! aéro- aéroport la Wala ka ni- snapper. wa- wala Ɔhɔɔ! hôtelbaw la Snap. Jɔnti Sedu i k'a dɔn a kɔni n gɛn bɛ lagosiba de ye Haan. Jɔnti Sedu i k'a dɔn k'a sɔrɔ a kun tɛ sɛbɛnnikɛla ko lagosi in i k'a dɔn ani sira yɛrɛ bolo kan Ɔhɔ. aa a ko Turkish Airlines Ɔhɔ. o ye avion belebele ye min bɛ bɔ yan tuma bɛɛ ni ka taa Dubai Dubai. Jɔnti Sedu i k'a dɔn dɔgɔkun furancɛ tɛ kɛ abada weekend kɔni Ɔhɔ. Jɔnti Sedu a bɛ fa dakabana muso de la weekend o weekend Ɔhɔ. muso min bɛ don avion kɔnɔ o ka ca ni cɛ ye Mhm. k'i kun da Dubai kan Ɔhɔ. Jɔnti Sedu weekend tɛmɛnen Ɔhɔ. aa min ye Turkish Airlines Airline. a bɔra Bamakɔ aéroport la k'i kun da Dubai Ɔhɔ. muso Kelen. kelen kun tɛ avion kɔnɔ Eh? Eh, gorobinɛ. muso kelen kun tɛ avion kɔnɔ U ma don porta potty. ɛɛ
Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛlen bɛ siran da ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn muso ŋanaw bɛ yen minnu tɛ lagosi fɛ ayi minnu ni lagosi man kan minnu ma deli ka lagosi kɛ u ma deli ka maloyali kɛ o muso baarakɛla caman de bɛ yen minnu b'u ka avion ta ka taa u ka baara kɛ k'u ka sanni kɛ wari min b'u bolo journaliste Seydou u bɛ taa baara min kɛ pta porote o cɛ tɛ yen dugukolo sa min bɛ se ka i b'i ka malobaliya ta k'olu sɛgɛrɛ sabula olu yɛrɛ fɛntigi pzti tu filɛ jitp jitp e yɛrɛ muso de don i kana maa tɔgɔ fɔ ayi n y'a dɔn kana tugu nin na sep in bɔ nin ma kana fɔ e man gkunden Ee porta potty journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn porta potty aa nin ko in kɔni kɛlen bɛ fara an na sa nin ko in kɔni kɛlen bɛ tɔgɔ tiɲɛ da de ye ka ɲɛsin dakabana musow ma journaliste Seydou i k'a dɔn min ni min fɔ k'a fɔ k'o de bɛ kɛ a ka bɔ hadamaden yɛrɛ hakili ma tiɲɛ don Ɔhɔ. muso ka yɛrɛ feere Ɔhɔ. o ma daminɛ O ye kɔrɔlen ko ye. kabini diɲɛ kunun ko Ɔhɔ. journaliste Seydou o bi kɛ O bɛ yen. ɔ nka min kɔni donnen b'a la kɔsa in na Jumɛn? aa journaliste Seydou ayi hali a fɔli man di Ɛ, n'i m'a ɲɛfɔ an- an t'a faamu sa ɛ bɛɛ ye nin kuma in mɛn sa maa b'i pan ko kunna ka maaya kɛ ɛ bɛɛ y'a mɛn cogo di ayi bɛɛ bɛ nin ko in kalama Ɔhɔ. sa journaliste Seydou Aha. a ko a kɛlen bɛ siran da ye Porte. min ye muso affaireba tigiw ye Ɔhɔ. u yɛrɛ sirannen don ka don avion kɔnɔ Yɛrɛ feere. sabula a mana fɔ k'a fɔ muso taatɔ filɛ Dubaï i tɛ image ɲuman y'a la quoi bɛɛ i bɛ miiri min na o ye porta potty de ye porta potty bodunnaw
mais mais tu es grossier
ne k'u b'a dun sɛbɛ sɛbɛ la e bɛ ne ɲininka ne de taara yan a kɛra ne ɲɛna ne bɛ mun dɔn a la non comme e ka voyage ka ca non e ye journaliste international ye non non non peut-être il y a des preuves non I ka reseau bɛ fan bɛɛ fɛ. Non non non ne da tɛ ninnu na. Yedee! Ah mais ça ça c'est du n'importe quoi. Ee ee ee haa Ala ee Ala wari ka di sa nka. Wulu, fali, so, ɲɔgɔmɛ nin bɛɛ. Nin kun ye sɛbɛn ye an ye min saalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔ kelew. Ee ala e ye diɲɛ wuli sera koyi non les femmes elles elles ont raison hali Ah. muso ŋana minnu bɛ yen n'u bɛ taa u ka baara la baara la nin waati in na u ka- u ka yen to yen. u kan ka Dubaï bila u ka yen to yen aa nin kɛra tɔgɔ tiɲɛ de ee ee ee ee ee ɛ k'a sɔrɔ dun aa ɛ Seydou i dafara an bɛɛ sa waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan bi ta an b'a bila yan Ahan. sani an ka kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da lamɛnbaaw tulo kan Ahan. k'a fɔ fɛn min kɔni ye eh, ziyara ye Ahan. ni o ye sufi adama Ahan. anw ka bɛlɛdugukaw ka belebele n'o ye sufi adama ye a ka ziyara bolo dalen bɛ Ahan. sabula fɛn min ye wulikajɔba ye o kɛlen bɛ Ahan. alisilamɛw welelen bɛ minnu bɛ mali kɔnɔ Ahan. ani minnu bɛ mali kɔ kan fɛn min ye sufi adama ye Ahan. silamɛw ka fara kerecɛnw kan sabula fɛn min ye kerecɛnw ye u n'a ye teri ye u bɛ jɛ caman kɛ fɛn min ye laadako ye ni o ye donsow ye an ka kungo lakanabaaw ani maa o maa n'i kɛra diinɛ bolofara fɛn o fɛn na a bɛɛ lajɛlen welelen bɛ u ka na sufi adama n'o ye sɛki sufi adama a ka ziyara a tako wɔɔrɔnan na min n'a bɛ kɛ dimansi don mɛ kalo tile tan ani duuru a bɛ kɛ k'a daminɛ witɛri ka taa bila dizutɛri la a bɛ kɛ sotuba tɔrɔziyɛmu pɔn da la sutadunun a bɛ kɛ o yɔrɔ la o tuma fɛn min ye dugawudonw ye ani alikuranɛ kalan o baaraw bɛna kɛ jɔsi sedu nin ye kominike min bɔra bananba bananba a n'a lamini i k'a dɔn ayiwa min ye bananba dugutigi ye ba sangare ko k'a da bananba n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn bɛnkanw ani ɲɛtaa min n'o bɛ bananba san o san dɔ de bɛ